Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Fáilte isteach a lucht éisteachta Nollaig Shona daoibh! Tá sibh ag éisteacht le podchraoladh na GaelGals agus inniu tá mé anseo tar éis tamall fada agus tá Al agus Rach liom. Conas tá sibh, gals?
Go maith, yeah, tuirseach, but go maith. Agus tú, Sinéad, cos tá tú thar lear, nach bhfuil? Yes, tá mé sa tSualainn faoi láthair, so, like, nuair a bhíomar ag déanamh iarrachta é seo a eagrú, bhí mearbhall orm leis an difríocht ama. Like, tá, níl ach, níl ach difríocht uaire idir Éirinn agus an tSualainn, ach fós, bhí mearbhall orm, so tá brón orm faoi sin. Tá sé go leor. Ach táim anseo don Nollaig le mo dheirfiúr mar tá sí agus a fear céile weird tar éis teach nua a fháil lena chéile so thánamar anseo chun an teach a fheiceáil don chéad uair agus oh my god tá sé just go hálainn like ní bhféadfá ní fhéadfá

Cad é an difríocht ama, actually? Like, cad é an difríocht ama idir Doha agus Éirinn? Níl ach like trí uair, ceapaim. Yeah, so like tá Doha trí uair like in aghaidh Éireann, ceapaim. Trí uair. But ní déanann Qatar Daylight Savings, so athraíonn sé like i rith na bliana like ag brath ar the Daylight Savings. But I think faoi láthair tá sé trí uair an chloig. Céard fúibhse then, like, cad é an difríocht ama? So tá mé tar éis, you know, an an rud sin ar the phone. Oh yeah. a fháil agus so faoi láthair, ok, in Ottawa, so bheadh Al san crios ama céanna, tá sé tá sé a dó a chlog agus i Doha tá sé a deich a chlog.

an t-am ar fad, mar mothaím go ndéanann do theaghlach like, not na hamhráin céanna, but like, déanann do dheartháir like, na hamhráin kind of céanna ó oh, like, um, ceoldrámaí and stuff. Yeah. Like, déanann?
Yeah.
yeah.
Yeah, it's so funny. Like, mo dhaid, because um, níl mo dhaid go maith ag canadh bless him so ní dhéanann sé triail like he just suíonn sé síos and like tógann sé físeán because I was like bhí sé ar meisce so like gach am a bhí mo am serious like ag déanam an karaoke my dad was like hype man number one like leis an camera like in aig mo wahar was so funny um so yeah just ní rinne mar ní rinne mar mór an um hu mé amach ar air le ma card over head also give me a fusion don céad or oh my god like for ages agus sé có granver cos like even though go raibh mé thar lear ar feadh like míosa níor athraíonn aon rud like níor athraigh aon rud i Droichead Átha like fanann gach rud mar an gcéanna so it's so funny it's like chonaic mé daoine a bhí mé i meánscoil le like so so greannmhar um, but literally tá mé ag tá mé ag fáil bás inniu like

Fuair sí dearbhán domsa agus do mo mháthair dul chuig spa ar Lá Fhéile Stiofáin sa tSualainn. Yeah, i Stockholm. Agus ní raibh mé riamh i spa i mo shaol, so bhí sé chomh deas. Oh my god, go hálainn. Thit mé i mo chodladh, I'd say like faoi thrí, but bhí sé an-deas. Bhíomar i like Finnish sauna, cause is rud mór iad sin like i Scandinavia, you know. agus bhí mé ag snámh agus bhí mé i like linn snámha an-te, bhí sé just go hálainn. So anois tá mé gafa le spas agus beidh mé ag déanamh iarracht dul ann go minic, fiú i Ceanada I'm like ok beidh ormsa like spas in Ottawa a chuardach agus dul ansin. Umm ach an bhfuair mé aon rud eile deas? Fuair mé fuair mé go leor rudaí like beaga do you know what I mean? Yeah. Ach like an rud is mó a fuair mé ná like na heitiltí teacht anseo so bhí sé sin go hálainn but céard fúibh?
Um, Ní- well, fuair mé com- uh, tá rud ar m'intinn. I always do that. Uh, ní fuair mé aon rud um, kind of like mór.
Yeah. Uh, thug mo dhaid airgead dom mar tá like um, níl mé in ann teacht ar an focal Béarla fiú.

Tá sé deacair teacht ar rudaí like cosúil le smideadh agus tan agus you know rudaí mar sin in Qatar so yeah fuair mé like dhá buidéal tan, smideadh, eh, bhí mo mham chomh gleoite like nuair a bhí sí i Penneys like cúpla uair le déanaí just pioc sí rudaí beaga suas dom like brógaí and Oh. um, like léine deas rudaí mar sin. Um, and yeah an leabhar uh, ó mo dheartháireacha um, Cén leabhar?

Yeah, please abair liom. Ar léigh tú leabhar Colleen Hoover, Al, go fóill? No, níor léigh. Like, bhí mé ag smaoineamh ar ceann a cheannach agus bhí mé ag smaoineamh ar b'fhéidir like, scríobhaimid like, liosta in ár gclann, it's like, ó seo cúpla smaoineamh. Um, agus bhí mé ag smaoineamh ar ceann den leabhar sin a chur air, but I, I, I, ní dóigh liom go mbíonn sí ag scríobh aon rud conspóideach. I think an conspóid atá ann ná tá like daoine ann atá gafa léi agus tá daoine eile ann atá a bhíonn ag rá go bhfuil sí cineál overrated. So mm. sin é like sin é ceapaim like, níl mór an. Ar nós Sally Rooney chomh maith. Tá daoine ann atá like gafa léi.

Léigh mé chomh fada le caibidil 5 nó 6 agus ansin just stop mé. Oh, níor chríochnaigh tú é? Yeah, níor chríochnaigh mé é, ní raibh mé ag baint taitneamh as. Like, cheap mé go raibh sé deacair le léamh ar chúis éigin mar nach, Yeah, bhí. nach n-athraíonn sé ó dhearcadh go dearcadh Yeah. agus an rud sin gan na comharthaí cainte freisin, Yeah. Lord, Mm. Lord alive. Bhí mé an-tógtha le Normal People mar bhí scéal an agus bhí mé an ní raibh ach beirt ag caint an chuid is mó den am, but bhí sé níos deacra le leanúint ceapaim sa leabhar sin. What is it called ceann an ar beautiful world oh beautiful world beautiful people beautiful world where are you oh beautiful world where are you I think yeah yeah, yeah. Currently um, conversations with friends are happening are happening conversation with friends live. Níor léigh mé é sin go fóill. Léigh mé é. Ceapaim go raibh sé níos fearr ná an Normal People. Ó! You have to. Yeah.
I think, Yeah.
tá mé ag smaoineamh anois ar léigh mé sin, ceapaim go go raibh sé sin léite a- agam i bhfad roimh Normal People, 'cause léigh mé Normal Ok. People i like dhá lá sular tháinig an tsraith amach, 'cause Mm. Whoa. like bhí mé ag iarraidh é a léamh sula like sula raibh an an rud ar fáil. Em, I think, I mean tá conversations friends canál sin just an stíl atá aici it's like yeah. ní ri kind of tarlíon an chud like níor hatan an srá conversations with friends lom
like, yeah. mé sin no ní ranig mé yeah, honestly ní bhfuil é like tá normal people just specialte agus conversation yeah, friends it's just like tá sé just lá like like tá sé no Ireland like yeah half na leirlam si cap go sé jazz like is might le síal I feel like fine tú like leir gas might an the character I know like yeah. Neil Lane would really entirely like Neil Lane plot on but like yeah I don't know it's like an insight

ag féicint ar just aráiste Kill Dara I'm like it's literal yeah he's just like ag ligin te ski am on nude or something like what an lenin an lenin si í an lenin yeah no. tá ceol má aici Tá ceol Níl aoibhinn ag agam, dul. like, ní bhím ag leanúint like celebs ar chor ar bith, I probably should, cos táim chomh as an loop like pop culture, like ní raibh sé ar eolas agam go raibh Paul Mescal ar ais i gCill Dara, cos níl sé Yeah. agam ar Instagram, so, or a Níl Twitter, leathanach so no. aige a thuilleadh, I don't think. I think No, it's- níl.
Oh, nach bhfuil?
No, No, níl.
Tá sé ró-cool do Insta anois. Yeah, I mean, fair. An gcreideann sibh an ráfla? Stad, ní, tá súil agam nach bhfuil sé fíor, but. Ok, cad é an ráfla because chonaic mé rud éigin ar TikTok but I don't know an bhfuil sé an rud céanna? Go bhfuil Phoebe agus Paul briste suas. Ok no chonaic mé rud éigin iomlán difriúil and it was so suimiúil like so yeah bhí daoine ag rá go raibh siad briste suas ach bhí daoine eile ag rá go raibh cuma ar an like situation go raibh Paul, Phoebe agus Daisy Edgar Jones i gcaidreamh amháin le chéile. Oh like an triúr acu. What? Chonaic mé sin. Is cuimhin liom ar Twitter chonaic mé you know an was it Oíche Shamhna agus bhí an bheirt acu Paul agus Daisy gléasta mar na carachtair ó Fleabag. Mm. Oh yeah. Lena chéile? Yes, yes, yes, yes.
Yeah, so nuair a bhris an scéal amach go raibh go raibh Phoebe agus Paul briste suas, chuir duine éigin an pic sin suas de Paul agus Daisy Mm. ag rá like tá sé ag tarlú, you know, beidh siad sin ina lánúin lena chéile go luath. So cé chomh fada is atá an like ráfla amach go bhfuil siad briste suas like. I'd say like le mí anois.
Ok, agus an bhfuil Instagram ag Phoebe Bridgers? Phoebe, yeah, tá.
Ach, you know, tá sé suimiúil mar anuraidh chaith siad Nollaig lena chéile i gCill Dara. So cheapfá b'fhéidir i mbliana go mbeidh siad lena chéile like sna Stáit Aontaithe ach tá siad, tá siad scartha.

Seo really náireach, ok. Cheannaigh mé leabhar dom féin gáiteacht a haon ar ar pholasaí tithíochta. Ew! Agus an t-ainm atá air ná Gaffs. Agus tá sé scríofa ag léachtóir ó Má Nuad actually. Oh guys! Yeah, agus actually an léachtóir, an duine seo, um, ba é stiúrthóir? Léachtóir, an léachtóir a thug cabhair do Róisín a tráchtas a scríobh.
Á, class!
Ó! Á, sin iontach! Rory Hearne, Rory Hearne nó rud éigin. D'éist mé le podchraoladh Blindboy agus bhí seisean ag caint faoin, like, faoi, faoin, eh, córas tithíochta, blah, blah. Ach bhí, bhí, bhí sé á dhéanamh i mbealach a bhí éasca le tuiscint because, Go bhfios domsa, an méid atá ar eolas agamsa ná ok, ithim avocado toast, ní bheidh teach agam riamh, sin just cos mar atá sé. But níl like na sonraí beaga ar eolas domsa, tá sé actually go maith, like tá mé á léamh faoi láthair agus tá sé leadránach, but I think go bhfuil sé tábhachtach, you know, na rudaí seo a bheith ar eolas.

like tús na bliana cos rinne mé like New Year's resolution na bliana uh, iarracht a dhéanamh leabhar amháin a léamh in aghaidh gach mí but uh, níor níor éirigh liom I think léigh mé 8 leabhar which is a bit Sin go maith. Má. embarrassing cos No. Ceapaim Sure, go sin raibh like- sé- yeah, bhí sé níos fearr ná an bliain roimhe so progress Sin níos mó ná lá.

like rudaí níos éasca le léamh so Colleen Hoover you're up
You're up Is maith liom go mór na leabhar um, atá ó oh, cén t-ainm atá ar an údar Taylor um, Swift?
No I mean i gcónaí um, Je is it Jenkins Reid scríobh sí like, Malibu Rising agus the Seven Husbands of Evelyn Hugo. Oh, oh yeah. Bhí sin ar mo list about

like an-deacair. Fiú má tá sé spéisiúil, like is féidir liom like alt a léamh, but then más leabhar iomlán é I'm like no. Bíonn orm saghas like nótaí a ghlacadh agus déanaim dearmad ar stuff. So tá sé just níos éasca scéal a leanúint.
Yeah, níor, níor léigh mé an ceann sin, what is it, the seven, seven wives, husbands of Evelyn Hugo? Ach tá, like, an clúdach sin íocónach. Like, níor léigh mé an scéal agus níl fhios agam cén plot atá sa scéal, ach is, like, d'fhéadfainn an clúdach sin a tharraingt duit, do you know what I mean, mar tá sé just le feiceáil ar fud na háite. An bhfuil, bhíomar ag caint, oh, New Year's Resolutions, right, dúirt tú gur éirigh leat cúpla ceann a chríochnú agus a chur i gcrích i mbliana. Ar éirigh libh aon kind of New Year's Resolutions a dhéanamh i mbliana, chomh maith, anuas ar sin? Nó Al, céard fútsa? Níor smaoinigh mé air sin in aon chor. Like, ní dhéanaim é sin because domsa, like, tosaíonn an bhliain leis an bhliain acadúil i like Mí Mheán Fómhair. Yeah, yeah, yeah.
So mothaím go bhfuil mé kind of i lár na bliana i like

raibh mé in ann leabhar a léamh, say like I think b'fhéidir mí Lúnasa a bhí ann, níor éirigh liom leabhar a chríochnú mar gheall ar like bhí mé ag dul ar ais go Qatar agus bhí mé gnóthach le scoil um and then like bhí really díomá orm like I was like and then kind of ní raibh aon kind of spreagadh agam

agus ansin féach cad a tharla. I think an t-aon cheann a bhí agam ná rud éigin eile a dhéanamh seachas an mhúinteoireacht. So like rinne mé sin is dócha. Woohoo. You know? As in like bunmhúinteoireacht, you know what I mean? Um, yeah. Ach ó thaobh like an bhliain seo chugainn de, tá ceann amháin agam agus tá sé, actually tá dhá cheann agam, bhí mé ag smaoineamh air inniu, ceann amháin ná b'fhéidir kind of just sos a ghlacadh, so like nuair a thagaim ar ais ó Canada I'm just chun like sos a ghlacadh agus like Is aoibhinn liom an smaoineamh sin. just gan a bheith ag obair go rialta ar feadh like fiú like míosa, you know what I mean, just you know déan píosa ionadaíochta nuair is mian liom agus just smaoinigh i gceart ar céard ar mhaith liom a dhéanamh mar mothaím like tar éis cúpla bliain tá mé tar éis like you know dul chuig an ollscoil, céim a bhaint amach, Droichead a dhéanamh, téigh ar ais chuig an ollscoil, máistreacht agus just like dududududu ní agus ní ní raibh deis agam like sos a ghlacadh ó sin go fóill so I think go ndéanfaidh mé sin agus chonaic mé rud ar Twitter le déanaí a a thaitin liom and it was like déan iarracht like no a rá but gan like over-explaining a dhéanamh ar cén fáth nach féidir leat rud éigin a dhéanamh nó nár mhaith leat rud éigin a dhéanamh. I think mar mhná, like, tá sé deacair orainn é sin a dhéanamh, mothaíonn muid i gcónaí go bhfuil orainn, like, leithscéalta a thabhairt do dhaoine an t-am ar fad, but, like, níl. So táim chun iarracht a dhéanamh é sin a dhéanamh, I think. I'd say go dteipfidh mé sa chéad mhí, but we'll see. Céard fútsa Al?
Um, I mean, de ghnáth, like, ní dhéanaim rúin na hathbhliana, mar an rud sin, like, ní, nuair nach n-éiríonn liom é a dhéanamh bím, like, feargach liom féin. So just yeah. de ghnáth ní dhéanaim rud mar sin, but b'fhearr liom níos mó aclaíocht a dhéanamh, like, tá mé actually tar éis mm. a bheith go maith sa bháile, like, tá mé ag dul chuig gym ó am agus just, like, like, mothaím níos fearr.

Taifeadadh an teocht is airde in Éirinn riamh i bPáirc an Fhionnuisce, so Phoenix Park, in Éirinn, so an teocht is airde a bhí againn riamh sa tír. An, so cé mhéad céim a bhí ann, tríocha dó, tríocha trí nó tríocha ceathair? So an céim is airde a bhí. Yeah, aontaím leis sin, tríocha ceathair. Cheap mise sin freisin ach 33 a bhí ann.
Ní mór an difríocht but yeah, 33.
Bhí mé just chun dul leis an ceann is airde. Is mó, yeah.
Bhí mise freisin ar an mbealach céanna. Um, cad a rinne an Taoiseach Micheál Martin ar an chéad lá is fiche de mhí Eanáir 2022? Ó, ó, ó, ding, ding, ding, ding, ding. Chuir sé deireadh leis na srianta Covid ar fad. Yeah, yeah, tá an ceart agat.
Wow. To be fair, right, an raibh tú sa tír? No, ní raibh. Agus tá mé, táim really go dona ag féachaint ar an nuacht. Actually, maybe that's my New Year's resolution, a bheith ag féachaint ar an nuacht níos mó, 'cause níl cliú dá laghad agam faoi aon rud atá ag tarlú in Éirinn, like.

Ach nach bhfuil sé actually aisteach agus like, i mbliana a chríochnaigh na srianta, like, bhí sé just níos luaithe i mbliana. Yeah, like, mm, i gceann míosa sin bliain. Mm. Tá sé sin aisteach. Like, I don't know, just mad. Madness. Um, Ok, so seo cineál nuacht domhanda, so bhí Liz Truss mar Taoiseach, mar Phríomh-Aire ar an Ríocht Aontaithe ach ní raibh sí ann chomh fada sin. So cé mhéad lá a bhí aici mar Taoiseach ar na Ríocht Aontaithe? 23 lá, 44 lá nó 53 lá? Táim chun 53 lá a rá. I want to say daichead, was it daichead is ceathair dúirt tú? Yeah. Yeah, rachaidh mé leis sin. Bhí an ceart ag Sinéad daichead is ceathair lá. Ah, damn. An t-aon fáth go ndúirt mé sin ná, tá mé nach mór cinnte gur go bhfaca mé tweet ag rá nár mhair sí chomh fada le pósadh Kim Kardashian agus your man Kris. Like mhair an pósadh sin níos faide. Yeah, chonaic mé an tweet sin. Yeah. Ná ise mar phríomh-aire. Gas.
Um, oh yeah, is mala McKenzie agus bhí inter. Um, so le ar Spotify, uh, so deireann siad uh, like an ceoltóir is mó leis an méid is mó like streams. So cé hiad an ceoltóir leis an méid is mó streams, i fiche fiche a dó. Harry Styles, Drake nó Bad Bunny?
Bad Bunny. Harry Styles. Bad Bunny atá ann. What? Yeah.
What? I think is mar geall go nach mbíonn sé ag- like, ag canadh in uh, Spáinnis agus tá Spáinnis. an-chuid daoine ar domhan a labhraíonn Spáinnis. Oh yeah, Peralta. So,

so céard é an focal is mó cuardaithe ar Google i 2022? An é an focal Ukraine? An é Queen Elizabeth nó Wordle?
Ooh. So as an trí focal sin céard é an focal is mó cuardaithe ar Google. Queen Elizabeth Wordle agus an ceann eile Ukraine Ukraine Ukraine. Mise ag Wordle a rá.
Rachaidh mé le Ukraine.
Wordle a bhí ann.
Yes!
Faoi dheireadh.
So is féidir just like tuismitheoirí a shamhlú just like ag cur Wordle isteach i Google like Google Yeah, yeah. Mo dhaid, mo dhaid. Gach lá. Agus ansin mo mham. Agus mo dhaid i gcónaí ag rá, it only took me two tries. Cumhluíte.

Ceap me sin freisin nach Billy Eilish bhí an. Billy artist oh, like Steve bhí me sé ceapa ó heh like the vocals de yeah gur Olivia bhíon yeah yeah Ní ri hé go an difriidir like best vocal album best pop vocal album mm. prof me ce roií No like you yeah. know, is like best pop live

Tá súil againn go raibh bliain deas agaibh go léir agus go mbeidh bliain níos deise agaibh i 2023! Woohoo! Le cúnamh Dé!
Yes, le cúnamh Dua, mar a deirimid. Le cúnamh Dua!
Buíochas le Dua! Buíochas le Dua!